alhamdulilayi wa shukuru lila wa salatu wa salamu ala rasulillah ɛɛ walawalali min an balimacɛ b'a ɲini na n'an b'a fɔ ko kɛsiyɔn o de ye kunnafoni ye ka hakili lafile koɲa dɔw la an tora kuma na an k'a yira mɔgɔ min nana ɲini fɛ k'a b'a fɛ ka ala lɔn a ka kan ka koɲa min dɔ kɛ kuma surunya bolo ma an sera ka olu ɛɛ wɔɔrɔ fɔ an k'a tɔ o bɛna kɛ barokan ye Je crois que euh, a wɔɔrɔnan senfɛ n'an b'o développer la an nana jira ko la crainte d'Allah tigilamɔgɔ kan ka siran Ala ɲɛ Ala siran kan ka k'a la o de ye Ala lɔnni kan ka k'a la kuma taala datugu kuranako ma n'a ka kurana kalan ka kurana kɔrɔ lɔn ka baara k'a la a bɛ Ala lɔn donc mɔgɔ min ka nin kurana kalan k'o lɔn ale ni Ala ɲɛsiranya a fana k'o sɔrɔ jaabi de ye nin ye o o question tɔgɔ la k'a fɔ est ce que n bɛ se ka n masurunya ala la ka sɔrɔ n ma ala lɔn an b'a fɔ ni ninnu koɲa wɔɔrɔ min fɔla n'o dafala tigilamɔgɔ la simplement a bɛ ala lɔn a faamuna parce que a kurana min karan kurana kɔnɔ a bɛna ala lɔn a bɛna na ala ɲɛsiran min kɛ n bɛ siran fɛn ɲɛ cogo di n m'a lɔn fɔlɔ fo n y'a lɔn a bɛ se mun na a tɛ se mun na donc fɛn dɔ ɲɛsiranya ɲɛɲini kama ɲɛɲini senfɛ i bɛ to nin na i bɛ fɛ taa fɛn tɔgɔ la lɔn a faamuna.

de l'être humain est ce que mushrikiya de bɛ adamaden na baraji bɛɛ bɔ. donc alhamdulilah an bɛna a fɔ shirikuya dɔrɔn pe tɛ an k'a fɔ ko barokan na an bɛ kuma kun de tɔmɔ adamaden mana an bɛ se ka taa ɲɛɲini k'a lɔn mun de bɛ kɛ sababu ye n'an ka baara ɲumanw kɛ k'a ban a dɔ ye hasiriya ye a ka ca hasiriya b'a la mɔgɔ mɔgɔ hasiriya b'a la tiɲɛnikɛla don ka sababu kɛ hasiriya bɛ kɛ sababu ye ale bɛ baara ɲuman min na a bɛ baara ɲuman ɲimi ɲimi ɲimi k'a ban a la a baara ɲuman bɛ tunun a faamuna donc a b'a janto ko tɔgɔ la ka muumini juguya ka muumini dɔ kɔniya a walima mɔgɔ dɔ hasidiya bɛ k'i la i janto o la a bɛ mɔgɔ ka baara ɲuman ɲimi a b'a ban i b'i janto olu ko tɔgɔ la ale ni jumɛn o le adamaden ye baara kɛ min ala m'a ɲini a fɛ donc hali n'a ka sijan sɔrɔ baara tɔgɔ la a bɛna kɛ baaraba fu de ye ale dɔ ye jumɛn ye a n'a bɛ baara min kɛ la a t'a kɛ kɛcogo la ka min ta ciden na sallallahu alayhi wa sallam ninnu fana baara bɛɛ bɛ tunun a tigilamɔgɔ ma donc a ko ka caya fɛn fɛn an bɛ se k'a fɔ kuma surunya bolo ma n'a ma kɛ ala y'a yamaruya kan ye walima a ma kɛ ciden ta kɛcogoya ye nin tigilamɔgɔ la baara a bɛna k'a bolo baara fu ye a bɛna kɛ baaraba ye mais haba manthura walima amilatun nasiba a bɛ kɛ baaraba lankolon ye donc à savoir est-ce que c'est un shirk qui annule notre bonnes œuvres ou bien les œuvres qu'on a fait pour la cause d'Allah, on va dire c'est pas un shirk seulement, on dit d'ailleurs un croyant ou bien d'être un, un grand

Est-ce que o wagati la a bɛ kɛ wali ye donc alhamdulila a b'an hakili lajigin ciden na hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam n'o tun b'an ka barokan kɔnɔ o le ye n'Abu Hurayrata k'o lakali ko hadisi kudusi dɔ le n'ala ko a ma ko man ada li waliyan faqad azantuhu bi harbin a ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka ale ale la mɔgɔ k'o juguya k'o kɔniya walima k'a kɛlɛ sabu mɔgɔ min bɛ wele ala mɔgɔ i le dɔ ye na o tigilamɔgɔ juguya walima k'a kɛlɛ walima k'a kɔniya kuma ni laban question laban nin bɛ na o kan ni mɔgɔ juguya b'i kɔnɔ walahi ala i tɛ diya ala ye a yɛrɛ ma ko foyi t'i de la ka sababu kɛ ne yɛrɛ min juguyala i ne taara da ala ka mɔgɔ dɔ le o le kosɔn ka mɔgɔ hasiriya ka juguya kana kɛ a man ɲi ka sababu kɛ ni min juguyala i b'a kɔniya la i le b'a juguya ka bɛn ko dɔ le ma mɛ est-ce que dɔ t'a n'ala cɛ min ka di ala ye wa janko mɔgɔ min yɛrɛ k'a ko bɛɛ ta ka di ala ma i le n'o tigilamɔgɔ kɔniya walima k'a juguya karamɔgɔ caman kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ dɛ aa mɔgɔ bɛ kɛ wali ye cogo di a ko wa ma taqarraba ilayhi abdi bi shay mimma aftaratu alayhi walima adamaden y'a yɛrɛ masurunya ala la ka bɔ fɛn dɔ le la ale ka fɛn a bɛ fɛn jumɛn le kɛla nin ye ten fɛn dɔ le ten ale ye fɛn tɔgɔla min kanu bɛ ala yɔrɔ mɛ ala ka min farida a kan o fɛn tɔgɔla tɛ a kana maja a bɛ nafila min kɛla nafila ka di ala ye cɔ mɛ ala ka farida min d'a ma a tun tɛ farida tɔgɔla kɛla dɛ mɛ ale bolo ni nafila dɔ le la a b'o le kɛla o le bɛ kɛ sababu ye adamaden bɛ kɛ waliyu ye adamaden bɛ kɛ waliyu ye ala ka fɛn min d'i ma i b'o dafa k'o kɛ o banna ɔ a ma min d'i ma mɛ n'i bɛna fɛn tɔgɔla kɛ f'a ye kɛ fɛn tɔgɔ ka di ala ye le dɛ n'a fɛn bɛ diya ala ye le ka sɔrɔ kɛ kana na fɛn dɔ b'i yɛrɛ fɛ k'a kɛ a ka d'ala ye ala le ka ɲini fɛ ala bɛ sɔn a ma a tɛ sɔn a ma i b'o ɲɛɲini k'i bɛna fɛn dɔ kɛla la yɛrɛ masurunya ala la ɛɛ f'a ye lɔn ye f'a kɛcogoya ye faamu kana wuli ko n bɛ jama wele ka fɛn dɔ kɛ epi n'ala le tɔgɔ fɔla ko ala ko le la ala tɔgɔ bɛ se ka fɔ fɛn na tɛ k'ala ta ye o. o le fo ni fɛn tɔgɔ bɛ bɛn ala ma n'i jantola a kɔnɔ jɔnnin tɔgɔla b'o kɛla o ye le fɛn tɔgɔ ka d'ala ye le fɔlɔ fo ala ye fɛn tɔgɔ kanu mɛ ala ka farida min d'a ma o tɛ nafila min ye ala ka d'a ma mɛ a b'o kɛla mun le kosɔn waliya bɛ sɔrɔ cogo di le yataqarrabu ilayya bin nawafil a b'a yɛrɛ masurunya ni ala la ni nafilaw ye faridaw kɔfɛ ni jɔn min to la ka to la ka to la ala ko hatta Uhibba ne a bɛ to ni nafilaw nin na farida dafani kɔfɛ fo ne ala b'a kanu o le kosɔn mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kuma i fɛ dɛ i bɛ min kɛ i bɛ kuma sɛbɛn ka bila kɛrɛfɛ surtout jɛba wajibikɛlaw n'a bɛ kuma i b'a sɛbɛn ka bila kɛrɛfɛ lon wɛrɛ n'a bɛ kuma tuguni i b'a sɛbɛn kuma filanin i b'a suma ɲɔgɔn ma sinikɛnɛ n'a kuma i b'a fana sɛbɛn i b'a suma ɲɔgɔn ma maaw fana ka damu ma sunkalo tɛmɛna waati min na walima ni sunkalo bɛ sera kuma dɔ bɛ fɔ ko nafila seli ko farida tɛ ko diyagoya tɛ a kɛra bi don ta kɛla mɛ na olu batara mɔgɔ sugu façon bɛ yen o b'a fɔ tun k'olu ye waliw ye waliya dɔ bɛ sɔrɔ sira min kɛ ciden ko anu ma hadisa la le nafila de bɛ mɔgɔ kɛ ala mɔgɔ ye farida kɔfɛ i la farida yɛrɛ ma ɲɛ kuma tɛ nafila ma olu mɔgɔ kelen kelen ko anu ma k'olu ye ala mɔgɔ ye sira jumɛn kan Farida ma ɲɛ ala ko de ko bana farida de la a ka fɛn de kɛ sisan ne ma min faridaya kan mɛ fɛn tɔgɔ ka di ala ye min ka di ala ye i yɛrɛ ma ban o la min faridaya i ma ban o la k'ile ala mɔgɔ i ka n'u yɛrɛ mun ye karamɔgɔ cɛ n ko n ka dɔ la barokan mɛn telefɔni na a ma mɛn k'ale ale ye ala mɔgɔ de ye yan ala mɔgɔ min imamu le ma tɛ mɔgɔ laseli waati caman o tɛ kojugu ye imamu min tɛ mɔgɔ laseli waati bɛɛ ale bɛ kalankadenw de bila o mɔgɔ laseli o bɛ faamu an bɛ taa olu la misiri f'u ye k'a filɛ est ce que ciden ka hadisa min fɔ imamuya condition na dafara a kalankadenw la ciden ko ya umul qawma aqra'uhum kitabullah mɔgɔ de bɛ mɔgɔ laseli min bɛ kuranna ko kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan min ka kuranna lɔnni ka bon o de bɛ mɔgɔ laseli n'an taara sɔrɔ o fila bɛɛ la kuranna lɔnni ka bon mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ o ka ca o bɛɛ bɛ kuranna ko lɔn i n'a fɔ kuranna durusi yɔrɔ la an b'a filɛ kuranna kɔfɛ jɔn de bɛ fi kuranna seli kiti fiqhu kiti kalama an bɛ t'o f'u ye o la ala lɔnni kɔfɛ dɛ ala ko b'o bɛɛ bolo kuranna b'o o bana kunkolo la walima kuranna o bɛ kuranna lɔn an bɛ t'o la diinɛ kiti filɛ donc an bɛ karamɔgɔ cɛ la fɛn ni ninnu bɛɛ filɛ n karamɔgɔ n'an taara sɔrɔ n'o condition dafara ni imamu imamu principal na tɛmɛ an bɛ se k'o faamu mɛ i bɛna bilakoro min na tɛmɛ nin n'a bana seli la sa a bɛ sigi tiktok ni whatsapp kan a bɛ fɛnw ni fɛnw fɛnw fɛnw fana filɛ la ko in na an bɛna seli i tɛ fɛnw jate bɛɛ de bɛ mɔgɔ laseli la wa bilakoro misɛnmisɛnnin min bɛ kuranna durusi la kuranna yɛrɛ a san joli de b'a la hali bi a tɛ donna kun na ko in na an bɛna seli bisimila n baba o ye problème dɔ de ma an b'o to parenthèse a ko ko karamɔgɔ cɛ tɛ mɔgɔ laseli waati bɛɛ a tɛcɛ dɔ de nana forcer ko f'a ye mɔgɔ a seli parce que ni tɛcɛ lolan dɔ de bɛ fɛ bonya ko ale ma ile kan ka to ale bɛ mɔgɔ a seli ma ale ko k'ile bɛ mɔgɔ a seli i ye na bisimila o ye min wele alamɔgɔ n m'a fɔ alamɔgɔ tɛ dɛ ni mɔgɔ ka a kuma fɔ kana kɛ diya ye a ka ca de fɔ ani ca ni kelen tɛ o n na ca ni ca kelen kuma jugu b'a la wa donc karamɔgɔ cɛ ko k'ale ye ala mɔgɔ de ye ale tɛcɛ min ko a ma lolan min nana lolan ko k'ale ye mɔgɔ a seli k'ale ka mɔgɔ a kalankaden dɔ bɛ nin kisɛ la ka la usazi yɛrɛ sigilen bɛ yen ko usa tɛmɛna ka mɔgɔ a seli usa ka mɔgɔ a seli fitiri la usa k'a kɛ lɔ fila usa ko salamu alekun rahamatula mɔgɔw kulela ko ko subahanala usa ka salamu alekun filanan bila u sa fana ka tourner ko olu filɛ kɔfɛ k'a ko alu ɲɛna ko ne filila ne ma fili dɛ ciden tun bɛ seli an kɔfɛ ciden de ko n'a kɛ lɔ fila ko ala ka dugawu minɛ waliw de ye nin ya karamɔgɔcɛ in na yɛrɛ faga yɛrɛ la waliw de ye nin ya ciden taara seli olu la misiri la ba peut-être a ko ciden kuma ka gɛlɛn peut-être mɔgɔ dɔ bɔra dumunakɛw la village la ka na ciden de b'o ye walima dɔ b'a fulaw fɛ kan wala peut-être o ciden tɔgɔma le nana sinɔn muhamadu tɛ k'o nana seli olu la misiri la o nana fɔ ale imamu ɲɛna bi ta fitiri kɛ fila duwawu jaabila waliya le nin ya waliw fari waliw salabagatɔ o ye waliw ye waliw farifagabagatɔ o ye waliw ye n baba mun kosɔn bɛ kuma fara fara ɲɔgɔn kan olu de ko k'i bɛ kɛ ala mɔgɔ ye i bɛ kɛ ala mɔgɔ ye cogo di ala ko de man di i ye hali ni ciden ko k'i b'a kɛ fila ne kan ka kɛ fila fitiri lɔ fila depi jɔn bɛɛ fitiri kɛra fila fitiri bɔra sangolo la ka jigin waati min na seli farida nɔmuru nana seli bɛɛ nɔmuru de fɔla selifana lansara sagafo naani fitiri fila fajiri fila silamɛya gɛlɛyala cogo o cogo degun bɛ jamana kɔnɔ hali kirisi bɛ hali bɔnmu bɛ puse dugukolo sanfɛ seli bɛ kɛ de i ma mɛn ko ni mɔgɔ tora silamɛya kɛlɛ la o bɛ seli wa hali ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛla k'o bɛ kɛlɛ kɛla jamana de kosɔn o b'a kɛla o bɛ seli n'olu bɛ seli gurupu bɛ kɛla fila walima saba walima naani premier gurupu bɛ lɔ o bɛ seli dɔw bɛ yan ka ninnu ba de kɛ yanni côté droite filɛ ninnu bɛ yan ka gauche filɛ ninnu bɛ na ka derrière sekirize ninnu bɛ devant sekirize ninnu bɛ seli ni seli ɛɛ ɛɛ fɛnɛ lɔ fila o b'a kɛ fila fila imamu bɛ fila kɛ a bɛ wuli ka lɔ ninnu b'o ta dafa imamu kɔfɛ. n'o ka dafa naani olu bɛ bɔ seli la min tun bɛ sekirite la olu bɛ don min selila k'o ta dafa olu bɛ taa don sekirite la imamu le bɛ tola yen ni ninnu donna yen imamu b'a la lɔ fila k'a bɛ kɛ naani ni imamu kɛ salamaliku na ninnu bɛ fila dafa mɛ naani dafara o bɛ bɔ seli la lɔ naani seli i le makɔrɔ sofali i le b'a fɔ ko k'i bɛ ko k'i bɛ lɔ fila seli k'i bɛ dan fila ma ciden ciden ma ɔ ciden bɛ kɔ ma n'an bɛ kɛlɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ la mɔgɔ bɛ seli ten de ala y'an kisi k'an latanga hali ni kirisi bɛ jamana kɔnɔ a bɛ seli ten de mɔgɔ kelen bɛ na ale bɛ lɔ carrefour la a bɛ kɛ imamu ye tɔ bɛɛ bɛ lɔ a kɔfɛ dɔw bɛ sekirite ta yan ka sekirite ta yan laana nana olu bɛ jugu gɛn n'u bɛ ban seli la n'i bɛ voyage de la dɛ seli naani naani bɛɛ bɛ kɛ fila fila fo fitiri fitiri bɛ kɛ saba de foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ fara a kan.

a fɔla ɲɛna ta ko a jɔnaba wali dɔ bɛ yen ko walahi ko ɲɔgɔnni na k'ala yafalali la ko bɛɛ ma ko seli seli ko yɛrɛ ko ala ko k'a kana to k'a yɛrɛ sɛgɛn seli la mɔgɔ bɛ seli la k'i masurunya ala la k'ale yɛrɛ bɛ ala kɛrɛfɛ de dɔn a tɛ seli la o fana bɛ diɲɛ kɔnɔ lɛn na a tɛ seli dɛ A tɛ seli mun kosɔn quoi parce que a ka surun ala la ka ban donc il n'est pas obligé ka to ka seli ne ko o musiba wajibi lamɛn ɔ ɛ ne kelen bɛ dɔrɔn a bɛ réseau kan ye a bɛ réseau kan ye k'a miirisa ko n kelen bɛ ka bɛ dugu dɔn dugu tɛ dɛ réseau kan ye karamɔgɔcɛ o fana dɔ o kɔlɔ suntakabaa dɔ waliw dɔ sɔrɔla san mugan ale ni ala bɛ kuma 20 ans karamɔgɔcɛ ko e n'ala bɛ kuma mais kulu wala adu ko ala ma don k'o f'a ɲɛ k'a t'o de lɔn waliw la n t'olu sugu fɔ ma dɛ ni min waliw olu kosɔn bɛ istisinaw exception kɛra ninnu tɛ dɛ ninnu ye tolonkɛlaw de n t'olu ma san mugan bɛ i ni n'ala bɛ kuma ala ma kurana filɛ ye dɛ ko e ko e kulu wala adu kalan a bɛ réseau kan tuguni dɛ ko n'olu na ko kulu wala ko ala m'o fɔ ale ɲɛna k'a t'o le lɔn mais ale bɛ kuma n'ala ye ça fait 20 ans ee an bɛ fɛn bɛɛ mɛn diɲɛ laban na ala y'a ɲuman se kiyama dɔrɔn a ye alu ka jula ko dɛ ko hali ni kiyama wulila ji kan poussière bɛ bɔ ji kan a dɔ la a manamana kan bataraya kan sugu nin kosɔn idan a ko nin ye a ko nin tigilamɔgɔ bɛ to la ni ne ala k'a kanu ne ala de bɛ kɛ a tigilamɔgɔ bolo ye n'a bɛ maga fɛn fɛn na ala bɛ diɲɛ o ma ala b'a guider a ko ne ala bɛ kɛ nin tigilamɔgɔ ɲɛ ye ɲɛ jumɛn a la filɛli ɲɛ n'a ka fɛn fɛn filɛ c'est que ala le dagala o ma mun le k'a bila o la bato kɛ kojuguya tɛmɛ k'a bɛ ala bato tɛmɛ k'a bɛ ala ko la n'i ma ko mɔgɔ bɛ surunya ala la an ka kuma dɔ fɔ yan o de ye f'i ye kɛ batona le être constant dans l'adoration a b'i dɛmɛ n'i kɛ ala mɔgɔ ye bisimila a ko tɛmɛni kɔfɛ n'a tora o la a bɛna fɛn fɛn minɛ ala de don ala de b'a ladaga a tigilamɔgɔ bɛ fɛn tɔgɔ la minɛ walima a bɛna min mɛn walima a yɛrɛ bɛna min filɛ masabala de b'o latigɛ o bɛ latigɛ ka bɛn tuma jumɛn o b'a sɔrɔ fo dan t'a la ɔ dan tɛ fɛn min na olu bɛ dan sigi o la karamɔgɔcɛ ale tɛ dɛ farifaga waliw ninnu olu tɛ dɛ donc wali o le ye jumɛn de ye est ce que mɔgɔ bɛ kuma kɔnɔ question dɛ mais mɔgɔ sɔrɔ ka adisa nin ta bɛɛ y'a faamu jɔn le bɛ kɛ wali ye waliya bɛ na cogo di le o de ye adamaden min bɛ ala ko la waati bɛɛ ale yɛrɛ ala ko a wuli ala ko a la ala ko o tigilamɔgɔ de bɛ kɛ wali ye o de kosɔn ciden ko adisa la hata fo bari ciden yɛrɛ kumakan tɛ ala yɛrɛ kumakan de k'a fɔ ciden yɛrɛ k'a fɔ o ye wele ko hadisul kudusi o bɛ waliw bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ adisa tɔ dɔn fo n'a ma kalan ɛ n ko sufi yɛrɛ bɛ adisa tɔ ta ka kɛ baro ye k'ale la sɛku bɛ yɔrɔ min na ko adisa kudusi appliquéla a la n k'o fana baro kan mɛn o kɛra a fɛ yan dɛ jamana nin kɔnɔ yan ko waliyu dɔ bɛ lɛrini na k'ala ka min fɔ hata akuna basarahu hata akuna samaa hata akuna rijila k'ala ko min fɔ k'o dafala cɛ nin na ko lɛrini na ne ka fɛn dɔ filɛ k'ala de bɛ fɛn dɔ b'a filɛ la ten ala bɛ to sanfɛ ka ɲa don don ɲa na k'o filɛ duguma sɛgɛ ala ɲa don ne ɲɛna tɛ mɔgɔ sɛgɛ tɛ mɔgɔ bɛ ka tɛ dɔrɔn a t'olu ye la o mɛ o bɛ faamu cogo di le a ko ko na tun tagamana ko masaba ala de bɛ tagamana ka se yen fo b'a fɔ o la cɛtɔgɔ ka kɔmɔgɔw ɲɛna ko ala yɛrɛ de nana i ka bon na bi i b'a fana ye f'a bɛ taa fɛnw bɔ minɛminɛminɛw bɛɛ ta ka na n'a ye ala ma bɛ mun kɛ ni ji glacé a sigilen bɛ sanga da ala ma a b'o min nafa jumɛn de b'o min na cɛ ale fana tɛ wuli sunɔgɔ la wa e mɔgɔ dɔ bɛ kɔfɛ dɛ cɛn ye farafinya ye mais kɔmɔgɔya o tɛ farafinya ye e ka kɛ kɔmɔgɔ ye teliya t'i taga bolo la i tɛ fɛn lɔn ala de ko ala de sɔnna ka na i ya bon na yan ala yɛrɛ ti na bon na bon min yɛrɛ la san ni san yɛrɛ seli ɲɛnama tɛ kɛla bon nin kɔnɔ e denbaya dɔ bɛ seli retard la ala bɛ taa mun kɛ bon sugu fasɔn na an na kɛra ala de nana ma ala bɛ est-ce que n'a bon na ala bɛ se ka na la wa bon min tɛ ala ko condition si dafa ala bɛ kɛ bon cogo la mɔgɔ fana kan ka kiya an n'o k'i nɛgɛn fana k'i yɛrɛ nɛgɛn hali ni mɔgɔ k'i nɛgɛn k'i yɛrɛ nɛgɛn n mago ninnu tora nin la ko nin bɛ kɔnɔ yan ani jamana tɔw la fo ka mɔgɔ la sungurundenw wɔlɔ wɔlɔ ka kɔnɔ la bɛɛ la ko a se ka bon a subhanallah n ka e ka kuma tɔ faamu komi ko ko ala de bɛ cɛ kutɔla la o bɔn ka mɔgɔ denmuso ni wɔlɔ wɔlɔ ɔ jɔn ɔ an dun bɛna ale fɔ dɛ i da jɛ i kana kuma jugu fɔ ala ma bisimila nin ye mun bataraya kan de ye mɔgɔ kan ka wuli sunɔgɔ la diinɛ bɛ furu ɲinɛ i bɛ jinɛ i b'a fɛ ko zinikɛ de bɛ furu i bɛ don lala ka sɔrɔ lala ko la i kana to an bɛ magie kuma nin fɔ hakili tɛ don ale la alihamudulilayi jɔn ma daminɛ a fɔra yan ko ni mɔgɔ la ala ko kɔgɔla k'i bɛ se ka lɔ ji sanfɛ k'i tɛ don ji kɔrɔ o fɔra dɛ n baba alhamdulilayi min b'o yɛrɛ wele wali o wali kelen a vidéo bɛ youtube kan a ma tunu dɛ a bɛ yen o wali kelen kelen kelen kelen de ko n'i b'a fɛ ka lɔ ji kan kɛcogoya bɛ ale b'o dɔn k'i ya ala ko bɛ bonya ka se ɲɛ dɔ ma k'a a zikuru bɛ yen a ko k'a bɛn nɔgɔ don juma ye i bɛ sanji ta i yɛrɛ ɲɛgɛnɛ na i ka faamu kulu huwa lahu a b'a sɛbɛn ɲajugu kan k'o sɛbɛn i ka samara kɔnɔ i bɛna samara min don ka na lɔ ji kan i b'a sɛbɛn o kan a usunan sɔngɔ waa bi seegin t'a bɔ a bana ko kuma laban na usunan sɔngɔ ye jinɛ wele sɔngɔ de ye jinɛw bɛ wele ni usunan min ye n'o wele n'o nana i b'o kɛ i bɛ lɔ ji kan foyi tɛ bɔ a la kunu n'i tun ka fasa ko jinɛ b'a la i b'a fɔ ko fiyew dunan ma se ɲɛfɛ o yɛrɛ ko ko a jinɛ wele sɔngɔ tapette samara min bɛna don walima i bɛna i sentɛgɛ kɔrɔ la kulu huwa sɛbɛn ɲɛ jugu ma. o ye mɔgɔ masurunya ala la usa ne ni ne ma kalan o ye cɛn ye mais ni kɔni t'a la ko i ye ala tɔgɔ sɛbɛn i sen kɔrɔ hali n'i k'a sɛbɛn ɲa bɛrɛ ma a tɛ bɛn kuma tɛ k'a sɛbɛn ɲɛ jugu ma et puis sen kɔrɔ e subhanallah ala tɔgɔ ni samara ala tɔgɔ ni samara kɔrɔ aw samara tɛ sen sois un peu conscient sois un peu logique c'est à dire sigi ka miiri fitinin caman tɛ i bɛ ko nin bɛɛ taga bolo i b'a ye ko tolon de quoi a ye kana to silamɛya bɛ kɛ zini kɛ ye ka fini fana bɛ tɔ kun ne bɛ ɲininka ka bɛn o de ma la a ye wuli sunɔgɔ la dɔ ko dɛ ko wali dɔ b'ale bolo k'a k'ala kanu k'ala kanu k'ala kanu ɛ subahanala ciden kanu ka kanu ka kanu ka kanu ciden kanu kojuguya fɛ ko ciden bɛ kɛ ale fɛ don bɛɛ k'i mana a mɛn i kana kasi dɛ a lamɛn ɲɛnama ciden bɛ kɛ ale fɛ don bɛɛ ko a nana se waati la a kalanden k'a ma seku n'i ma ciden kanu dɔ bɔ a la ko a man ɲi ten ko a ko bɔn n bɛna ko dɔ kɛ min b'a kɛ ciden kana to ka na ne fɛ O de ye k'a to ka sigɛrɛti min a ye réseau kan a ma tunu n'a bɛ yen k'a ko k'ale ka sigɛrɛti min daminɛ sigɛrɛti kasa man di ciden ye o ciden tɛna na tuguni n baba ko ka ala k'a to sigɛrɛti min na ciden kanu kama ciden bɛ to ka taa ale fɛ n kana dugu tɔgɔ fɔ dugu mɔgɔ dɔ k'a fɔ sa ko n ka village tɔgɔ tiɲɛ ciden bɛ to ka taa ale fɛ yen ciden sera a fɛ min la a k'a to sigɛrɛti min na a ma don ciden ma na don kɛra sisan ko mun de bɛ kɛ sisan ciden kanu wara kojugu n'a ka sigɛrɛti min sisi bɛ kɛ ciden nɔrɔya ye sigɛrɛti sisi ciden nɔrɔ ba a bɛ ciden ye sigɛrɛti sisi la bɔn non ne b'a fɔ ko waliw tɛ dɛ kɛra mɔgɔ ka can kɛ diya ye dɛ a k'a can de fɔ ile hakili nin bɛ don cogo di nin bɛ se ka don ne kun na cogo di sahaba ɲɔgɔn ma non ma ma kila nɔ mɛ bɔrɔ fan bɛɛ ko lɔn ɛ fɛn ma ni min ye tɛmɛ kila kanu warala i b'a gbɛlɛ ni fɛn min ye a bɛ na ni fotola ye tuguni ou bien fotola b'ale yɛrɛ image bɔ ka a nɔrɔya bɔ o bɛ fana jama dɔ de cɛ ma olu fana bɛ sigi ko nɔɔ ee ala subahanala adamaden a ye wuli sunɔgɔ la dɛ Donc n'a fɔra ko Ala mɔgɔ laɲini bɛrɛ t'a la kuma bɛrɛ tɛ o de ye jumɛn ye mɔgɔ min ka i yɛrɛ ya vie bɛɛ consacrer ka d'Ala ma o de bɛ kɛ Ala mɔgɔ ye o de bɛ fɛn fɔ Ala bɛ sɔn a ma mais k'an tɔ na jɔyɔrɔba tele na réseau tele in kelen bɛ yan i bɛ mun ɲa hasidiya tele in bɛ i bɛ mun ɲa aa jurumu yɛrɛ tɛ ɲini tuguni jurumu yɛrɛ de bɛ ɲini i m'a ye mɔgɔ bɛ sigila lɛn na sa ka to ka nimoro ta ka composer dɔrɔn ka photo bila i ma i m'o fana ye n ko bɛ kɛla jɔyɔrɔba nin na dɔ bɛ amitié yɛrɛ demander i fɛ facebook ni whatsapp ni réseau ninnu dɔw kan a t'i yɛrɛ ta lɔn cɛ la furu tun bɛ ɲini ka nkalon tele ka kɔn sunkalo ɲɛ a muso le siginin bɛ yen a tɛ pɔta ko nin kala ma ko pɔta parce que ko bɛɛ ko pɔta k'ale fana ko pɔta n bara cɛbakɔrɔ le foto b'a kan a lawura b'a la fulacɛ le ka nin y'a muso ya portable la e ala ko ja muso b'ale janfa la ko kameren b'o bolo san'a kuma nin bɛ gbɛ a mɛnna la dɛ ee e ala e ala n'o kɛlɛ de tun bɛ ɲɛ dɛ ko cɛbakɔrɔ foto b'ale muso ko mun na walahi an nana ye nimoro bɛ fɔ jamana dɔ nimoro ja ba ba ba ba dɔ de ten cɛ mun na sariya k'a fɔ k'ale bila ma ko k'a ye muso jaabi a ma jaabi non image kɔni tɛ se ka fɛn k'i dusu bɛ suma o mais an ko filɛ cɛ ma i hakili sigi est ce que réseaux sociaux tele na ko bɛɛ tɛ kɛ wa ko bɛɛ bɛ kɛ maintenant ale yɛrɛ yɛrɛ ha facebook ale ka amitié kɛ ni mɔgɔ dɔ ale yɛrɛ m'o bɛɛ dɔn mɔgɔ i muso fana kan k'i jalaki hɛn mun don diɲɛ bɛ ten de i yɛrɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ k'i to nin de la i bɛ sabali an bɛ ɲɔgɔn bonya dɔɔnin dɔɔnin n b'a fɔ k'a tɛ yen dɛ a bɛ yen a ka ca mais min bɛ kɔnɔsunkan nin de fana ɲinɛn ale ni dɛsɛ fagala ko kan olu kuma sugu ninnu ani jɛgɛ bɛ ji la la olu de tɛ se ka don annu kunkolo la voilà i bɛ kumaw lamini ɲɛnama la i b'a ye n'a kɛra dun a bɛ faamu donc mɔgɔ mɔgɔ la farida dafa ala bolo ka nafila fara a kan ka ban k'i dɛmɛ tɛmɛ nafila ko la nafila min ala b'a fɛ walahi o ye waliw de ye hali n'a bɛ feere a kana kɛ misiri la a kana kɛ bon na a kana kɛ kaliwa la hali n'a bɛ yaala le waliw de ye nin ye hali n'a bɛ yaala parce que ne b'a fɔ n ka tile kɛ bon na o de b'a kɛ waliw ye la o to yen hali n'a b'a kun fɛ de mais maa dama na k'u dɛsɛ n bɛ tigilamɔgɔ la n'a bɛ taama na waati min na a bɛ ala tɔgɔ fɔ la n'a bɛ sigi la waati min na a bɛ ala tɔgɔ fɔ la n'a le kafa bi filɛ se ka barila lali a taama waliya kɔrɔ ko i bɛ to kɔnɔ n tɛ bɔ dɛ nana ne bɛ ko kɛ ka taa ko la maka ka ba sabu la maka waliyu bɛɛ ta waliyu de ciden ye ciden ka feere kɛ waliyu bɛɛ ta waliyu le ciden ciden ka saga gbɛn waliyu bɛɛ ta waliyu le ciden ciden sallallahu alaihi wasallam tun bɛ bɔ ka taa diina lase kɛnɛ ma waliyu tɛ kɛ sigi bon na i bɛ wuli de ka taa ayi ka ala min faamu i bɛ taa ala tɔgɔla di mɔgɔw ma waliya condition tɛ n'i bɛ conférence kɛ fo ka transport sara de walima n'i bɛ bɔ fo ma ma vague bɛ kɛ ɲɛ dɔ ma dugu bɛ la la la a ma se u ma i bɛ ka ala min faamu taa ala tɔgɔ di mɔgɔ ma ala t'o bolo donc ko mɔgɔ man kan ka sigi kɔnɔ ka lɔni fitinin tun bɛ silamɛya la n karamɔgɔ cɛ ne bɛ mun de wele lɔni fitinin silamɛya la o de ni silamɛya base lɔni dafara mɔgɔ min kunkolo la o de ye silamɛya ye ee o de ye lɔni lɔni fitinin ba de le la silamɛya base lɔni a ɲuman n'a ɲuman bɛɛ a b'a bɛɛ lɔn o b'a wele ko lɔni tina silamɛya la fɔlɔ Parce que n'olu dɔn o de b'i dɛmɛ k'i ka silamɛya banna n'i m'olu dɔn i yɛrɛ ma tuubi fɔlɔ kuma tɛ k'i kɛ silamɛ ye i b'i janto olu la kosɛbɛ a faamu dɛ maintenant min ye min ye question ka bɛn mɔgɔ de ka ala mɔgɔ ala mɔgɔ bi diɲɛ fan bɛɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ ka yɛrɛ k'a vie consacrer ka taga di ala ma mun de b'o tigilamɔgɔ in ala mɔgɔ tɛ ladilikan misɛnnin de bɛ d'a tigilamɔgɔ ma k'u ka kana fili dɔw kana sɔrɔ a la a bɛ se ka bɛn sahaba ma cogoya min na